Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach seilbh a ghlacadh ar an saol ar shlí más duine cruthaitheach tú agus spás a chruthú d'ealaíontóirí ionas gur féidir leo, is dócha, rudaí a chur i láthair an phobail ach chomh maith leis sin gur féidir leo an chéad ghlúin eile a spreagadh chun gnímh chomh maith agus is chuige sin atáimid. Táimid i Seana Scoil Sailearna in Indreabhán agus tá tionól ealaíonta dárbh ainm Taighde Dána ar bun againn agus tá ceoltóirithe traidisiúnta agus ceoltóirithe comhaimseartha á thabhairt le chéile agus tá spás á chruthú againn ionas gur féidir le daoinibh a gcleachtas cruthaitheach féin a phlé agus a roinnt le daoinibh eile. Bhí muid sórt báite sa gceol agus sa chumadh agus mar sin de agus bhí sé go deas a bheith in ann a theacht le chéile agus labhairt le daoine eile atá ag déanamh an rud céanna agus meascán smaointí a chloisteáil agus mar sin de agus you know beidh muid in ann dul ar ais ansin agus bheith eh, tá mé níos ná cinnte go bhfuil muid spreagtha uaidh.
Beidh an tOllamh Tríona Ní Shíocháin ina cathaoirleach ar an bhfóram iontach seo agus beidh an Dr Úna Monaghan linn, beidh Peadar Tom Mercier ann freisin, Johnny Óg Connolly agus Eoghan Ó Ceannabháin agus tá muid ag súil, is dóichí, le go bpléifear an nasc nó, is dóichí, le an ceangal atá idir. an ceol traidisiúnta agus an ceol, is dóichí, nua-aimseartha leictreonach agus an tobchumadóireacht agus aroile.
Cheana féin cloisim na comhráití seo inár dtimpeall agus ealaíontóirí ag caint lena chéile agus chíonn tú na splancanna beaga seo ag lasadh ar fud na háite. So táim fíorsceitimíneach faoin deireadh seachtaine seo.
Is dóichí le spás ar leith a chruthú d'ealaíontóirí, is dóichí, a bheith ag plé cruacheisteanna a bhaineanns le cúrsaí cruthaíocha agus, is dóichí, béalaireachta agus an taighde ealaíonta, ní amháin trí, is dócha, a bheith ag caint ach trí mheán an chleachtais freisin, agus gur féidir an phobal a tharraingt isteach freisin le gur féidir leothab a bheith bainteach leis freisin mar is linne ar fad an traidisiún, is dóichí.
An chéad rud a déarfaidh mé ná, ní rabhas, go dtí seo i mo shaol, ní rabhas riamh anseo i Seanascoil Sailearna, agus cheana féinig táim fé dhraíocht ag an áit. Gan dabht, táimid lonnaithe i gceantar lena mbaineann traidisiún daingean láidir cruthaitheachta, agus sin é an fáth gur theastaigh uainn an Tionól a lonnú anseo go speisialta. Insa Ghaeltacht anso, bhfuil fhios agat, ar shlí, d'fhéadfaí a rá gur saghas domhan cruthaitheach ar leithligh athá sa Ghaeltacht. Bíonn an oiread ealaíontóirí a' feidhmiú insa Ghaeltacht agus oiread rudaí ar siúl agus cheapamair ná féadfaí áit níosa fearr a dh'fháilt ar domhan ná seana-scoil Sailearna chun é sin a dhéanamh. Is dócha gur spás machnaimh é agus is spás cruthaitheach é agus teastaíonn chomh maith, is dócha, go mbainfeadh gleoiréis ana-mhór leis an eispéireas agus go mbainfeadh ana-chraic leis. Coinneoidh sé ag fás, b'fhéidir go dtiocfaidh tuilleadh daoine ar bord, b'fhéidir go gcruthódh muid cineál arm. ealaíontóirí atá ag iarraidh a bheith bainteach leis an taighde ealaíonta ach go háirid agus ag iarraidh a bheith ag comhchruthú. Tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil fáilte roimh gach saghas ealaíon, go bhfuil cead ann do gach saghas ealaíon agus go n-aithnímid agus go léirímid an luach atá againn ar gach saghas ealaíon, ón rud fíorthraidisiúnta go dtí an rud fíorthurgnamhach, trialach, eisceachtúil, difriúil agus gach rud idir eatarthu.